Sa gCúirt Chuarda Choiriúil i mBleá Cliath, tugadh fianaise go raibh imní ar Sheán Fitzpatrick maidir leis na coinníollacha a bhain leis na hiasachtaí a ceadaíodh don deichniúr Maple. Tá iarchathaoirleach an Bhainc Angla-Éireannaigh, Seán Fitzpatrick, agus beirt iarstiúrthóirí an Bhainc, Patrick Whelan agus William McAteer, ag séanadh go dtug siad iasachtaí neamhdhleathacha go shé dhuine dhéag le scaireanna a cheannach sa mbanc. Lean iar-phríomhoifigeach airgeadais Bhanc Angla-Éireannach lena chuid fianaise sa gCúirt Choiriúil Chuarda ar maidin. Dúirt Matt Moran gur tugadh an t-idirbheart Maple ar an socrú a bhí ann iasachtaí luach €60 milliún a cheadú don deichniúr Maple le cuid de scaireanna Seán Quinn a cheannacht sa mbanc. Dúirt sé go raibh sé i gceist go mbeadh dliteanas 25 fán gcéad ar an deichniúr Maple as na hiasachtaí seo a íoc ar ais. Dúirt Matt Moran go raibh imní air maidir le litir bhreise a cuireadh chuig an deichniúr Maple ar an 10ú lá de mhí Iúil in 2008. Cé nach raibh an litir seo feicthe aige féin, dúirt sé go raibh imní air go bhfaighfí réidh leis an dliteanas 25 fán gcéad sa litir seo. Dúirt sé go raibh comhrá aige le iar chathaoirleach an bhainc Seán Fitzpatrick. Dúirt sé go raibh amhras ar Sheán Fitzpatrick arbh leor an dliteanas 25 fán gcéad a bheadh ar an deichniúr Maple dá dteipfeadh orthu na hiasachtaí seo a íoc ar ais. Rinne sé cur síos ar litir eile a tháinig ó Oifig an Rialtóra Airgeadais ar an aonú lá déag de mhí Lúnasa in dhá mhíle agus a hocht, a thug le fios nach raibh an Rialtóir Airgeadais iomlán ar an eolas maidir leis na mionsonraí a bhain leis an idirbheart Maple. Dúirt sé gur tháinig an litir seo salach ar an tuiscint a bhí aigesan ar an méid a bhí ar eolas ag an Rialtóir. Dúirt sé go raibh seisean den tuairim go raibh an Rialtóir Airgeadais go hiomlán ar an eolas maidir leis an idirbheart seo. Ní féidir an dlí a chur ar Mhatt Moran maidir le imeachtaí na trialach seo. Ceadaíodh an méid seo théis comhráití a bhí ag a dlíodóirí leis an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí inné. Déanfaidh abhcóidí cosanta croscheistiú ar Mhatt Moran amárach. Irene Ní Nualláin Nuacht TG4 ag an gCúirt Choiriúil Chuarda i mBleá Cliath. Thug iarfheidhmeannaigh Bhanc Anglo Irish, chomh maith le forbróirí ón ngrúpa ar a dtugtar an Maple Ten, agus muintir Quinn, fianaise sa gCúirt Choiriúil Chuarda i mBleá Cliath inniu. Tá Seán Fitzpatrick, Patrick Whelan agus William McAteer ag pléadáil neamhchiontach i gcúiseanna gur thug siad iasachtaí neamhdhleathacha go shé dhuine dhéag le scaireanna Anglo a cheannacht. Lean triail an triúr iarfheidhmeannaigh as Bhanc Anglo Irish ag an gCúirt Chuarda Choiriúil i mBleá Cliath inniu agus é curtha ina dtaobh gur thug siad cúnamh airgeadais mídhleathach go sheisear déag le scaireanna a cheannach sa mbanc in 2008. Tá Seán Fitzpatrick, Patrick Whelan agus William McAteer ag séanadh na gcúiseanna ar fad. Lean Seán Óg Quinn lena chuid fianaise sa gcúirt ar dtús ar maidin. Thug sé cur síos ar an mbealach ar tugadh iasachtaí dhó fhéin le scaireanna Anglo a cheannach mar chuid den phlean conarthaí difríochta ardriosca a athair Seán Quinn a laghdú. Dúirt a dhriofúr Colette Quinn, atá le feiceáil anseo agus cóta mór dubh uirthi, nach raibh aon tuiscint aici fhéin ar an aidhm a bhí leis na hiasachtaí seo. Dúirt an forbróir Seán Reilly, duine de na forbróirí ar a dtugtar an Maple Ten orthub, go raibh sé sásta glacadh le hiasacht €44 milliún i 2008 le scaireanna a cheannacht in Anglo. Dúirt sé gur cheap sé go ndéanfadh sé airgead ar na scaireanna seo agus dúradh leis go raibh an Banc Ceannais agus an Rialtóir Airgeadais ar an eolas faoi na hiasachtaí. Dúirt an forbróir Joe Reilly go ndeachaigh Pat Whelan agus David Drumm chuig an bPortaingéil le hiarraidh air scaireanna a cheannach sa mbanc. Dúradh leis go raibh iarrachtaí ar bun cumhacht scairshealbhóir áirithe a laghdú sa mbanc. Agus tá sé ráite ag iarfheidhmeannach de chuid an bhainc, Lorcan McCluskey, sa gcúirt tráthnóna go raibh na litreacha a bhí á n-ullmhú ag an mbanc, a bhain le hiasachtaí a cheadú don ghrúpa ar a dtugtar an Maple Ten, neamhghnáthach agus nár tharla a leithéid ariamh roimhe. Dúirt sé gur dhiúltaigh sé fhéin ceann de na litreacha seo a shíniú agus gur cheap sé nach chun leasa an bhainc a bhí na téarmaí a bhain leis na hiasachtaí seo. Irene Ní Nualláin Nuacht TG4 ag an gCúirt Chuarda Choiriúil i mBleá Cliath. Ag triail Bhanc Anglo Irish i mBleá Cliath inniu, dúirt an fear gnó Seán Quinn, gur thuig an banc go maith go raibh deacrachtaí airgid acub sular thug siad na milliúin euro ar iasacht dhó féin agus dhá theaghlach le scaireanna sa mbanc a cheannacht. Tá sé séanta ag iarchathaoirleach an bhainc, Seán Fitzpatrick, agus ag beirt iarfheidhmeannach, Patrick Whelan agus ag William McAteer, gur thug siad iasachtaí neamhdhleathacha go shé dhuine dhéag, ina measc baill de theaghlach Sheáin Quinn, le scaireanna Anglo a cheannacht. Lean triail an triúr iarfheidhmeannaí as Banc Anglo Irish ag an gCúirt Chuarda Choiriúil i mBleá Cliath inniu agus é curtha ina dtaobh gur thug siad cúnamh airgeadais mídhleathach do sheisear déag le scaireanna a cheannacht sa mbanc i 2008. Dúirt an fear gnó Seán Quinn sa gcúirt inniu go raibh seisean den tuiscint go raibh sé ag infheistiú i dtogra Blue Chip de chuid an bhainc a bhí á rialú ag an rialtas ach nach raibh aon smacht aige maidir leis an mbealach ar caitheadh lena infheistíocht sa mbanc. Dúirt sé nach mbeadh pínn rua infheistithe aige in Anglo dá mbeadh fhios aige faoi na deacrachtaí a bhí ag an mbanc agus gur choinnigh an banc ag baint airgid ó dhaoine in ainneoin na ndeacrachtaí seo. Shéan sé gur faoi rún a bhí sé i gceist aige scaireanna Anglo a cheannach ach d'admhaigh sé gur i ngan fhios a déanadh é. Nuair a ceistíodh é maidir le bheith ar dhuine de na daoine is saibhre in Éirinn agus sa Bhreatain tráth, dúirt sé gur aisteach an bealach a dtagann athrú ar chúrsaí. Labhair sé faoi na hiasachtaí a thug Anglo dó le híoc as conraí difríochta ard-riosca, sin nuair atá airgead le híoc ag bróicéirí nuair a thiteann luach scaireanna. Dúirt sé go raibh Anglo sásta na hiasachtaí seo a cheadú mar gur ar mhaithe leis an mbanc féin a bhí siad. Theastaigh an infheistíocht, a dúirt sé, le poll mór luach €400 milliún a íoc le bróicéirí. Dúirt Seán Quinn nach raibh aon bhaint aige leis an iarracht a bhí ar bun scaireanna mhuintir Quinn a laghdú sa mbanc. Dúirt sé gur úirt an banc leis nach raibh aon chumhacht aige ina leith. Dúirt Seán Quinn gur lorg sé comhairle dlí ag an bpointe seo ar eagla go raibh margadh eicínt ar siúl ar mhaithe leis an mbanc. Irene Ní Nualláin Nuacht TG4 ag an gCúirt Chuarda Choiriúil i mBleá Cliath. Tugadh fianaise ag Cúirt Choiriúil Chuarda Bhaile Átha Cliath inniu go raibh an rialtóir airgeadais ar an eolas faoi scéim le hiasachtaí a thabhairt do theaghlach Quinn le scaireanna a cheannacht i mBanc Anglo Irish. Bhí iar-phríomhfheidhmeannach Ghrúpa Quinn, Liam McCaffrey, ag tabhairt fianaise don dara lá. Tá Seán Fitzpatrick as na Clocha Liath i gCill Mhantáin, Patrick Whelan as Mullach Íde agus William McAteer as Ráth Garbh i mBleá Cliath ag pléadáil neamhchiontach i gcúnna airgeadais neamhdhleathach a thabhairt do shé dhuine dhéag le scaireanna a cheannach sa mbanc. Bhí Seán Quinn ag éisteacht le hiar-phríomhfheidhmeannach Quinn Group Liam McCaffrey sa gcúirt inniu ag rá go raibh imní air faoi chéard a bhí ag tarlú i Quinn Group i 2007 agus 2008. Luadh conraí difríochta a bhí i seilbh Seán Quinn, táirgí iad seo ina gcuirtí geall ar cén chaoi a n-éireodh leis na scarannaí. Dúirt Liam McCaffrey go raibh imní ar an rialtóir airgeadais Patrick Neary faoi chúlchistí airgeadais Quinn Insurance agus, i 2008, ghabh Seán Quinn a leithscéal leis an rialtóir faoi seo. Ag cruinniú eile, dúirt Seán Quinn go raibh sé santach ó thaobh chonraí difríochta. I 2007 tugadh le fios don bhanc an méid scarannaí a bhí ag Seán Quinn. Dúirt Seán Fitzpatrick go raibh iontas ar na Gardaí a fháil amach go raibh geall curtha ag Seán Quinn ar os cionn 20 fán gcéad de scaireanna an bhainc. Dúradh go dtabharfadh Anglo iasacht €200 milliún do na Quinns chun go mbeidís in ann cuid de scaireanna Anglo a cheannacht sa gcaoi is nach dtitfidís ar an margadh. Dúradh gur chaill Seán Quinn €2.4 billiún ar a laghad ar chonraí difríochta. Máire Treasa Ní Cheallaigh, Nuacht TG4, i mBleá. Tá sé tagthaí chun solais go ndearna na comhairleoirí airgeadais Merrill Lynch meastachán mícheart faoi chostais athchaipitialiú bhancanna na tíre. meastachán a bhí ceithre huaire níos ísle ná an costas deiridh a bhí ar an tarrtháil. Deir urlabhraí airgeadais Shinn Féin, Pearse Doherty, gur léir nach raibh na bancanna ag insint na fírinne faoin ngéarchéim airgeadais. €7.3 milliún a d'íoc an rialtas le Merrill Lynch as a gcomhairle airgeadais idir 2008 agus 2009. D'inis comhairleoirí Merrill Lynch don rialtas i 2000 agus a hocht go gcosnódh sé uasmhéid de €16.4 billiún tarrtháil a thabhairt ar bhancanna na hÉireann, an ceathrú cuid den chostas a bhí leis an chlár tarrthála sa deireadh. Chuir Merrill Lynch an meastachán airgid seo os comhair na Roinne Airgeadais i gcur i láthair ceathracha is a cúig leathanaigh a roinneadh ar an ochtú lá déag de Shamhain 2000 agus a hocht. Seasca is a ceathair billiún euro a chosain sé tarrtháil a thabhairt ar na bancanna. I 2000 agus a hocht bhí géarchéim sa chóras airgeadais agus i ngeilleagar na tíre. Reachtáil an Taoiseach ag an am, Brian Cowen, agus Brian Lenihan, an tAire Airgeadais nach maireann, cruinnithe éigeandála, mall san oíche, le baincéirí. De réir eolas a fuair an Teachta Dála Pearse Doherty, d'íoc an Rialtas €7.3 milliún le Merrill Lynch as a gcuid oibre idir 2000 agus 8 agus 2000 agus 9. nuair a bhí an guarantee á thabhairt isteach, go raibh fios ag an Rialtas go raibh poll mór sna bancanna ó thaobh caipitil de, cé nach raibh an Rialtas ag insint dúinn gur gur sin an rud a bhí i gceist. An dara rud ná go bhfuair siad eolas ó Merrill Lynch a rinne fiosrúcháin isteach sna bancanna agus go bhfuair Merrill Lynch go holc na figiúirí. Mar gheall ar chomhairle Merrill Lynch, rinne an rialtas ráthaíocht ar dhliteanas na mbancanna, a chosain ceithre chéad ceathracha billiún euro. Chuir an rialtas drochbhanc NAMA ar bun in Aibreán dhá mhíle agus a naoi le déileáil le hiasachtaí lofa. Bhí gá fosta le tarrtháil idirnáisiúnta a fháil ón Aontas Eorpach, an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta agus an Banc Ceannais Eorpach i Samhain dhá mhíle agus a deich. Tá ullmhúcháin ar bun ag an Rialtas fiosrúchán a reachtáil fán ghéarchéim airgeadaíochta a tharlaigh. Táthar ag súil go gcuirfear tús leis sin i gceann cúpla mí eile. Áine Ní Bhreisleáin, Nuacht, TG4. Dúirt an t-iar-rialtóir airgeadais Patrick Neary sa gcúirt inniu Nach raibh 's aige cé chomh mór is a bhí sciar Sheáin Quinn i mBanc Angla-Éireannach go dtí mí Márta 2008, cé go bhfuair sé roinnt ríomhphostannaí ón ngrúpa Quinn inar léiríodh an seasamh a bhí acu. Tá Seán Fitzpatrick, Patrick Whelan agus William McAteer cúisithe i sé chúis déag de chúnamh airgid neamhdhleathach a chur ar fáil do shé dhuine dhéag le scaireanna a cheannacht i mBanc Angla-Éireannach i 2008. Tá na cúiseanna uilig séanta acu. Bhí an t-iar-rialtóir airgeadais Patrick Neary ag tabhairt fianaise sa gcúirt ar maidin. Thagair sé do chruinniú a bhí aige le Seán Quinn i mí Eanáir i 2000 agus 08. Dúirt sé gur iarr Seán Quinn ar a oifig cruinniú a bheith aige leis lena chomhlacht árachais Quinn Insurance a phlé. Dúirt Patrick Neary nár cheistigh sé Seán Quinn ag an gcruinniú seo maidir leis na conarthaí difríochta ard-riosca a bhí aige in Anglo. Dúirt sé gur lig sé le Seán Quinn an chuid is mó den chaint a dhéanamh ag an gcruinniú seo. Dúirt Patrick Neary gur chruinniú neamhfhoirmeálta a bhí ann agus nár choinnigh sé nótaí den chruinniú. Dúirt sé nach raibh aon eolas aige maidir leis na conarthaí difríochta ard-riosca a bhí ag Seán Quinn in Anglo go dtí deireadh mhí Márta i 2008. Dúradh leis gur seoladh ríomhphostanna ón ngrúpa Quinn chuig daoine ina oifig ag déanamh cur síos ar an sciar mór de €2 billiún a bhí ag Seán Quinn in Anglo trí na conarthaí difríochta a bhí ceannaithe aige. Dúirt Patrick Neary nach raibh aon eolas aige maidir leis an gcomhfhreagras seo agus nach bhfaca sé riamh na ríomhphostanna seo. Ní raibh sé ábalta aon mhíniú a thabhairt maidir leis an bhfáth nár cuireadh an comhfhreagras seo faoina bhráid.

Dúradh sa gCúirt Choiriúil Chuarda inniu go raibh Seán Fitzpatrick míshásta nach raibh dliteanas fiú is 25% ar na daoine ar a dtugtar an 'deichniúr maple', dhá dteipeadh orthu na hiasachtaí a cheadaigh an Banc Angla-Éireannach dhóib a íoc ar ais. Tá Seán Fitzpatrick, Patrick Whelan agus William McAteer cúisithe i 16 chúis maidir le cúnamh airgid neamhdhleathach a chur ar fáil do shé dhuine dhéag le scaireanna a cheannacht i mBanc Anglo i 2008. Tá na cúiseanna uilig séanta acu. Thug Gerry McGann, duine d'iar-stiúrthóirí de Bhanc Angla-Éireannach, fianaise sa gCúirt Choiriúil Chuarda ar maidin. Dúirt sé gur cuireadh bord an bhainc ar an eolas ag deireadh 2007 maidir leis an sciar mór a bhí ag Seán Quinn sa mbanc. Dúirt sé gur iarr an Bord ar David Drumm an méid seo a chur in iúl don Rialtóir Airgeadais ag an am. Thuig sé go raibh an banc ag cuartú infheisteoirí idirnáisiúnta le scaireanna a cheannacht sa mbanc, ach nach raibh aon spéis acu na scaireanna seo a cheannacht de bharr go raibh luach scaireanna an bhainc ag titim ag an am. Taispeánadh ríomhphost do Gerry McGann sa gcúirt inniu, a sheol sé chuig David Drumm ar an 10ú lá de mhí Iúil i 2008, inar chuir sé comhairle ar David Drumm míniú intuigthe a réiteach, ar fhaitíos go dtiocfadh an crú ar an tairne agus go mbeadh air cuntas iomlán a thabhairt ar na hiasachtaí a ceadaíodh do na hinfheisteoirí Éireannacha le sciar Quinn sa mbanc a laghdú. Nocht iar-stiúrthóir eile de chuid an Bhainc, Lar Bradshaw, fianaise sa gcúirt inniu. Dúirt sé go raibh iontas air nuair a insíodh go Bhord an Bhainc maidir leis an sciar mór a bhí ag Seán Quinn sa mbanc. Dúirt sé nach é an banc fhéin a chruthaigh an fhadhb ach gur thit sé ar an mbanc an scéal a réiteach. Dúirt Lar Bradshaw gur inis Seán Fitzpatrick dhó faoin socrú a bhí déanta ag an mbanc iasachtaí a cheadú don deichniúr Maple i mí Iúil in 2000 agus 7. Dúirt sé go raibh an cathaoirleach míshásta nach raibh ach dliteanas de 25 faoin gcéad ar na hiasachtaí seo a bhí ceadaithe go na hinfheisteoirí. Dúirt sé nach raibh fhios aige ar iarr an deichniúr Maple ar an mbanc na hiasachtaí seo a cheadú nó ar thairg an banc na hiasachtaí seo dhóib. Irene Ní Nualláin, Nuacht TG4, ag an gCúirt Choiriúil Chuarda i mBleá Cliath. Théis cheithre huaire déag i mbun machnaimh, fuair an giúiré i dtriail Bhanc Angla-Éireannach iar-chathaoirleach an Bhainc, Seán Fitzpatrick, neamhchiontach ins na deich gcúis a bhí curtha ina leith. Tá an giúiré curtha abhaile don oíche agus leanfaidh siad lena gcuid machnaimh amáireach faoi chúiseanna atá curtha i leith Pat Whelan agus William McAteer. Cheithre uair a chloig déag a chaith an giúiré i mbun machnaimh sa gcás seo ó tugadh na chéad treorachaí dhóibh Dé hAoine seo caite. Ba léir don Bhreitheamh Martin Nolan tráthnóna nach mbeadh breith d'aon ghuth i gceist agus dúirt go nglacfadh sé le breith an mhóraimh dhá mbeadh deichniúr ar a laghad ar aon intinn. Rialaíodh roimhe seo nach bhféadfaí iarchathaoirleach Bhanc Anglo Irish, Seán Fitzpatrick ó na Clocha Liatha i gContae Chill Mhantáin, a chiontú ar roinnt de na cúiseanna. Agus tráthnóna fuarathas neamhchiontach é ins na cúiseanna eile a bhí curtha ina leith maidir le hiasachtaí a chur ar fáil in 2008 go ghrúpa infheisteoirí ón Maple Ten, mar a tugadh orthu. Bhí an t-ionchúiseamh ag maíomh go raibh na hiasachtaí seo mídhleathach. Bhí Seán Fitzpatrick féin ag séanadh na gcúiseanna seo i gcaitheamh an ama. Tar éis na breithe, ghabh Seán Fitzpatrick buíochas leis an ngiúiré, lena mhuintir agus a chairde ar fad a sheas leis i gcaitheamh na trialach seo. Tá an giúiré scaoilte abhaile anois i gcomhair na hoíche. Beidh siad ar ais i gCúirt Chuarda Choiriúil Bhaile Átha Cliath amárach, áit a bhfuiltear ag súil go dtabharfaidh siad a mbreith i gcás na beirte eile atá ar a dtriail, William McAteer agus Pat Whelan, iar-stiúrthóirí le Banc Anglo Irish. Séanann an bheirt sin na cúiseanna freisin. Séamus Ó Scanláin, Nuacht TG4. Agus liom anois ó na cúirteanna tá Comhfhreagraí Gnóthaí Dlí RTÉ, Orla O'Donnell. Orla, tá Seán Fitzpatrick faighte neamhchiontach i chuile chúis. Ar mhiste leat, b'fhéidir, breith na cúirte a mhíniú? Bhuel, thosaigh an giúiré ag déanamh a gcuid machnaimh tráthnóna Dé hAoine, Eimear, agus tráthnóna inniu ag leathuair tar éis a dó dúirt an Breitheamh Martin Nolan leo go nglacfadh sé le breith an mhóraimh dá mba rud é go raibh deichniúr acu ar aon intinn. Agus dhá uair a chloig ina dhiaidh sin, dhá uair go leith ina dhiaidh sin, tháinig siad ar ais agus dúirt siad go raibh siad tar éis cinneadh a dhéanamh. Fuair siad Seán Fitzpatrick neamhchiontach as na cúiseanna ar fad a bhí fágtha ina leith. Rialaigh an breitheamh roimhe seo, mar a dúirt Séamus ansin, go gcaithfeadh siad Seán Fitzpatrick a fháil neamhchiontach ins na cúiseanna maidir le hiasachtaí mídhleathacha a thabhairt do bhean chéile Seán Quinn, Patricia Quinn, agus dá páistí i mí Iúil 2008 chun scaireanna in Anglo Irish Bank a cheannacht agus fuair an giúiré inniu go raibh sé neamhchiontach freisin ins na cúiseanna maidir le hiasachtaí mídhleathacha a thabhairt do ghrúpa iasachtaithe, an Maple Ten mar a tugadh orthu, chun scaireanna a cheannacht sa bhanc chomh maith i mí Iúil 2008. Now ní dúirt Sean Fitzpatrick mórán sa chúirt. Ina dhiaidh, lasmuigh den chúirt, ghabh sé buíochas le gach duine, lena chairde, lena chlann, lena dhlíodóirí, agus dúirt sé go raibh siad tar éis tacú leis le linn sé bliana a bhí fíordheacair dhó, a dúirt sé. Anois, ar ndóigh tá an giúiré le dhul i mbun machnaimh arís maidin amárach faoi na cúiseanna atá i leith William McAteer agus Patrick Whelan. Sea, níor theastaigh ó Seán Fitzpatrick mórán a rá lasmuigh den chúirt agus ní ghlacfadh sé le ceisteanna ó na hiriseoirí, grúpa mór iriseoirí a bhí lasmuigh, mar dúirt sé go raibh triail fós ar siúl. Agus beidh an giúiré ar ais anseo maidin amárach, tá siad fós ag déanamh machnamh ar na cúiseanna i gcoinne Patrick Whelan agus William McAteer. Tá sé chúis déag curtha ina leith siúd, gur thug siad iasachtaí mídhleathacha do sé dhuine dhéag i mí Iúil dhá mhíle is a hocht chun scaireanna a cheannacht sa bhanc, agus beidh an giúiré ar ais ag a leathuair tar éis a deich maidin amárach chun leanacht ar aghaidh lena gcuid machnamh. Orla O'Donnell, míle buíochas faoi bheith linn ar an. Fritheadh beirt iar-stiúrthóirí de chuid Bhanc Angla Éireannach, William McAteer agus Pat Whelan, ciontach i ndeich gcúis a bhain le hiasachtaí mídhleathacha a thabhairt go dhaoine ar tugadh an Maple Ten orthu le scaireanna a cheannach sa mbanc. Níor ciontaíodh iad as cúiseanna a bhain le hiasachtaí a thabhairt go mhuintir Quinn. Inné, fritheadh iarchathaoirleach an bhainc, Seán Fitzpatrick, neamhchiontach ar chuile chúis a bhí curtha ina leith. Bhí Patrick Whelan, atá dhá bhliain is leathchéad d'aois, as Mullach Íde i mBaile Átha Cliath, agus Willie McAteer, atá trí bliana is trí scór, as Ráth Garbh i mBaile Átha Cliath, cúisithe i sé chúis dhéag a bhain le cúnamh neamhdhleathach a chur ar fáil do shé dhuine dhéag le cuidiú leofa scaireanna a cheannach i mBanc Anglo. Inniu, chiontaigh an giúiré, iar-stiúrthóir airgeadais an bhainc McAteer agus iar-cheannasaí iasachtaí an bhainc Whelan, as iasachtaí neamhdhleathacha a chur ar fáil do dheichniúr infheisteoirí le ligint daofa scaireanna a cheannacht sa bhanc. Fuarthas neamhchiontach an bheirt as iasachtaí a thabhairt do sheisear ball de theaghlach an fhir ghnó, Seán Quinn. Tháinig an giúiré ar a mbreithiúnas i ndiaidh sé huaire déag agus trí bhomaite is caoga de mhachnamh a mhair cúig lá. Fuarthas iarchathaoirleach Bhanc Anglo, Sean Fitzpatrick, neamhchiontach inné ins na cúiseanna uilig a bhí curtha ina éadan siúd. Níor léirigh Patrick Whelan ná Willie McAteer mothú ar bith sa chúirt nuair a léadh amach an breithiúnas. Breithiúnas d'aon ghuth a bhí sa bhreithiúnas ciontach ina n-éadan. 48 lá a mhair an triail seo, a d'eascair as an fhiosrúchán is mó riamh fá chalaois i stair na tíre. Ba seo an chéad uair a cuireadh aon duine ar a thriail sa chúis áirid seo agus an chéad uair a baineadh úsáid as giúiré a raibh cúig dhuine dhéag ann. Ghabh an Breitheamh Martin Nolan buíochas leis an ghiúiré agus mhol sé iad, ag rá go raibh an córas giúiré buíoch daofa. Shocraigh sé an t-ochtú lá is fiche den mhí seo don éisteacht pionóis, ach dúirt sé nach dóiche go ngearrfadh sé pionós an lá sin ach go n-éistfeadh sé arís le fianaise. Níor cuireadh in éadan bannaí leanúnach den bheirt. Ailbhe Ó Monacháin, Nuacht TG4. Agus liom anois ó na cúirteanna tá comhfhreagraí gnóthaí dlí RTÉ, Orla O'Donnell. Orla, tá Pat Whelan agus William McAteer anois faighte ciontach i ndeich gcúis. Ar mhiste leat an bhreith a shoiléiriú dhúinn? Bhuel, an difríocht is mó mar idir na hiasachtaí le muintir Quinn agus na hiasachtaí leis an deichniúr iasachtaithe, an Maple Ten, ná an méid a bhí le n-íoc ar ais acu. I gcás mhuintir Quinn, bhí orthu siúd 100% de na hiasachtaí a íoc ar ais, ach bhí, ní raibh ar an Maple Ten ach 25% de na hiasachtaí a ais-íoc. Agus is léir go raibh tionchar aige sin ar bhreith an ghiúiré. Ceann de na ceisteanna is mó a bhí le plé ag an ghiúiré ná an raibh, an gnáth iasachtaí trádála a bhí ins na hiasachtaí seo agus is léir go ndearna sí, is cosúil go ndearna siad cinneadh gur gnáth iasachtaí a bhí ins na hiasachtaí le muintir Quinn ach go raibh na hiasachtaí leis an Maple Ten neamhghnáthach agus mar sin fuair siad Patrick Whelan agus William McAteer ciontach ins na cúiseanna sin. Anois ó thaobh pianbhreith, céard tá beartaithe, Orla? Bhuel, is féidir téarma príosúnachta cúig bliana a ghearradh ar Patrick Whelan agus ar William McAteer chomh maith le fíneáil díreach os cionn €3,000. Ach tá sé ráite ag an Breitheamh Martin Nolan go gcuirfidh sé san áireamh an dearcadh a bhí ag an rialtóir airgeadais maidir leis an rud seo ar fad agus dúirt sé gur chreid seisean go raibh an Rialtóir Airgeadais ar an eolas mar gheall ar an méid a tharla agus nach ndearna seisean rud ar bith le cúrsaí a stopadh, leis an rud ar fad a stopadh. Tá muid ar fad le bheith ar ais anseo arís ar an ochtú lá fiche den mhí seo ag a dó a chlog agus beidh éisteacht ann sa chúirt ansin agus éisteoidh an Breitheamh Martin Nolan le fianaise maidir le pianbhreith. Tá go maith. Orla O'Donnell, go raibh míle maith agat faoi bheith linn ar an gclár.

Sa gCúirt Choiriúil Chuarda i mBleá Cliath inniu cuireadh aighneachtaí ó abhcóidí William McAteer agus Pat Whelan faoi bhráid an Bhreithimh Martin Nolan maidir leis an bpianbhreith atá le gearradh orthu. Fritheadh an t-iar-Stiúrthóir Airgeadais William McAteer, 63 bliain d'aois, agus iar-Cheannasaí Iasachtaí Éireannacha sa mbanc Pat Whelan, 52 bliain d'aois, ciontach in Alt 60 d'Acht na gCuideachtaí a shárú. Mhair an triail 48 lá. Bhí siad cúisithe in iasachtaí neamhdhleathacha a cheadú do ghrúpa ar a dtugtar an Deichniúr Maple. Chinn an giúiré go raibh na fir neamhchiontach i sé chúis eile a bhain le hiasachtaí a cheadú do bhaill de theaghlach Seán Quinn. Chinn an giúiré go raibh iarChathaoirleach Anglo, Seán Fitzpatrick, neamhchiontach maidir leis na cúiseanna ar fad a bhí curtha ina leith. Le linn éisteacht na n-aighneachtaí sa gCúirt Chuarda Choiriúil i mBleá Cliath inniu, dúirt aturnae a bhí ag obair d'Anglo in 2008 nár bhain aon chomhairle a thug sé don bhanc ag an am leis na hiasachtaí a ceadaíodh don Deichniúr Maple. Ghlaoigh taobh an ionchúisimh ar Robert Heron ó Matheson, Ormsby and Prentice Solicitors fianaise a thabhairt inniu lena chruthú nach raibh aon fhianaise dlí faighte maidir leis na hiasachtaí seo a cheadú. Tá taobh na cosanta ag maíomh go raibh comhairle dlí faighte ar an ábhar. D'fhéadfaí téarma príosúin cúig bhliana ar a mhéid agus fíneáil €3,000 a ghearradh ar an mbeirt. Irene Ní Nualláin Nuacht TG4. Níl príosún ar bith le cur ar bheirt iar-fheidhmeannach Bhanc Angla-Éireannach. Sin a socraíodh sa gCúirt Chuarda Choiriúil inniu. Ciontaíodh an bheirt fhear coicís ó shin in iasachtaí neamhdhleathacha a cheadú do dheichniúr forbróirí le scaireanna a cheannach sa mbanc. Dúirt an breitheamh nach mbeadh sé ceart príosún a ghearradh ar Patrick Whelan ná ar William McAteer mar go raibh go leor den mhilleán, go leor den mhilleán ar an rialtóir airgeadais. Bhí Cúirt Uimhir 19 sna Cúirteanna Breithiúnais Coiriúla i mBleá Cliath lán go doras tráthnóna. Dúirt an Breitheamh Martin Nolan go raibh tionchar mór ag iompar agus ag meon an Rialtóra Airgeadais ar chúrsaí, agus go háirithe i dtaobh pianbhreith a ghearradh ar na fir. Dúirt sé, dar leis, gur chuir an ghníomhaireacht stáit amú iad agus gur mar gheall ar an ngníomhaireacht a ghníomhaigh siad go neamhdhleathach. Dá bhrí sin, a dúirt sé, ní bheadh sé ceart príosún a chur ar na fir. D'fhéadfadh go mbeadh ar na fir seirbhís pobail a thabhairt, ag brath ar scrúdú sláinte atá le déanamh orthu. Chuir sé an phianbhreith ar athló go dtí an aonú lá fichead d'Iúil. Níos túisce inniu, thug ceannfort sna Gardaí, Éamon Keogh, fianaise le linn éisteacht na n-aighneachtaí sa gcúirt. Dúirt sé go raibh baint ag Patrick Whelan leis na córais faoinar ceadaíodh na hiasachtaí don Deichniúr Maple agus gur thug William McAteer treoir dhó faoin idirbheart. Dúirt an Ceannfort gur chomhoibrigh an bheirt leis an bhfiosrúchán ó thús deireadh agus nár ciontaíodh éinne acu in aon choir roimhe seo. Irene Ní Nualláin Nuacht TG4. Bhuel, sin é ár gcion tráthnóna. Beidh an clár Seacht Lá le Páidí Ó Lionáird ar siúl théis an bhrisidh. Go dtí amáireach arís ag a seacht a chlog! Slán agus beannacht.

Tá treoir tugtha ag an mBreitheamh don ngiúiré i dtriail Anglo breith neamhchiontach a thabhairt maidir le cúiseanna áirithe a bhaineanns le hiarchathaoirleach an bhainc, Seán Fitzpatrick, agus iarcheannasaí iasachta an bhainc in Éirinn, Patrick Whelan. Tugadh treoir don ghiúiré i dtriail Bhanc Angla-Éireannach breith neamhchiontach a thabhairt maidir le seacht gcúis i gcoinne iarcheannasaí iasachta an bhainc Patrick Whelan as a bheith páirteach i gcáipéis iasachta a athrú go calaoiseach. Tugadh treoir don ghiúiré freisin breith neamhchiontach a thabhairt i gcoinne iarchathaoirleach Bhanc Angla-Éireannach Seán Fitzpatrick maidir le cúiseanna a bhaineann leis na hiasachtaí go theaghlach Quinn. Dúirt an Breitheamh Martin Nolan leis an ngiúiré. go bhfuil cúis mhaith gur ordaigh sé dhób breith neamhchiontach a thabhairt. Dúirt an breitheamh freisin go mbeidh sé soiléir cén chúis atá leis an gcinneadh seo in am tráth. Tá deich gcúis fós curtha i leith Seán Fitzpatrick. Baineann siad seo le hiasachtaí mídhleathacha a thabhairt don ghrúpa infheisteoirí ar a dtugtar an Deichniúr Maple chun scaireanna sa mbanc a cheannacht. Tá na cúiseanna seo freisin fós curtha i leith an Uasail Whelan agus iar-Stiúrthóir Airgeadais Anglo, William McAteer, chomh maith le sé chúis a bhaineann le hairgead a thabhairt ar iasacht go theaghlach Quinn. Séanann an triúr acu na cúiseanna. Bhí leachtaitheoirí IBRC os comhair coiste airgeadais an Oireachtais tráthnóna. le ceisteanna a fhreagairt faoi thrí mhíle dhéag morgáiste atá le díol. Taobh amuigh de Theach Laighean, léirsigh sealbhóirí morgáiste IBRC lena n-imní a léiriú faoin mbaol go gcaillfeadh siad an chosaint tomhaltóra atá acu. Inné, d'fhógair leachtaitheoirí na Corparáide Éireannaí um Réiteach Bainc go nglacfadh na comhlachtaí atá fós san iomaíocht le punann morgáiste na Corparáide a cheannacht go deonach le Cód Iompair an Bhainc Ceannais maidir le cosaint a thabhairt do shealbhóirí morgáiste an IBRC a bhfuil riaráistí orthu. Chruinnigh sealbhóirí morgáiste IBRC taobh amuigh de Theach Laighean tráthnóna lena n-imní a léiriú faoina bhfuil i ndán dá gcuid morgáistí. Tá daoine anseo nach bhfuil riaráistí acu ach an eagla mór atá acu nuair a dhíolfar an morgáiste go dtí aonad taobh amuigh den stáit gur féidir leis an aonad sin cibé rud atá siad ag iarraidh a dhéanamh, gur féidir leo a rá bhuel, Níl seo ag obair go maith, táimid ag iarraidh an foirgneamh ar ais nó is féidir leofa an ráta úis a chur suas. Ba cheart go stopfaí an díol seo agus ba cheart go gcoimeádfaí na morgáistí in úinéireacht stáit. Istigh sa Choiste Airgeadais, dúirt leachtaitheoirí IBRC nach bhfuil an socrú atá aontaithe scríofa síos agus nach féidir iachall a chur ar an cheannaitheoir cloí leis. Dá mbeadh iachall ar an cheannaitheoir cloí le cód an bhainc ceannais, d'fhéadfadh sé nach bhfaigheadh na leachtaitheoirí agus an Stát an oiread céanna airgid do na hiasachtaí, a dúirt na leachtaitheoirí tráthnóna. Socrú é seo atá claonta i bhfabhar an dream a cheannaíos an punann morgáistí a dúirt urlabhraí airgeadais Fhianna Fáil, Michael McGrath. Tá súil go ndíolfar punann morgáistí na corparáide am éigin luath an mhí seo chugainn. Tá cruinniú á lorg ag Cumann na Sealbhóirí Morgáiste leis an cheannaitheoir chomh luath agus is féidir. Peadar Mac Gaoithín, Nuacht RTÉ.